Panopa amwene kupeza ka mkazi kukafunsa kuti ase send me nudes ndi zero amwene, azimai asiya kutumiza ma nudes mm? azimai asiya kupanga phone sex chifukwa chakuti mm? kwachuluka inuyo dzitsiru zimene mukugawa ma picture a azimai asanavale pa intaneti posepa wiki iliyonse pakupezeka kuti munthu mzimai wina wake ayaluke basi mm? chonde a polisi chonde a boma eh? chonde amene muli ndi mphamvu titetezeni mm? titetezeni azimayi asamakhale ndi mantha kuti kodi foni yanga ikawonongeka basi technician ndiye kuti awona mmene momwe ndazijambula chani mm? munthu ndi wachikondi wako wamutumizira mapicture chibwenzi chatha basi iwe nde kuti utani uyaluke basi basi eh, kukhala kwake tizikhala kotere nde pali pa intaneti pano amwene pali anthu pa facebook panopa amwene ali ndi ma profile chimene amadziwa iwowo ndi kugawa ma picture ndi ma video a azimayi asanavale azimayi achimalawi pa, pa whatsapp ndekuti pali magulu kumeneko anthu ena ake akulu akulu mabwana mm. Ka nurse uja kali kuti? Eh, ali ndi picture ija ya, ya nurse uja ndi ndani? Eh, amayi aja ankungula. Yei. amwene eh? simuchita manyazi kodi inuyo simunaonerepo pono kodi chimene chikupangisa zoti pono olo izizi za azimayi akumalawi zizikusangalatsani chonchi ndi chani vuto Ndi amalawi mmafuna muziziwona ngati kuti ena ndioyipa inu ndi abwino mm inu mmafuna ena ayaluke kuti inuyo muzioneka ngati abwino angwiro aliyense amawonera po eh? ndipo munthu aliyense wamakono amene ali ndi phone umakhala kubafa kuja wafasa chani pali kena kaye kotupa chanjani umafuna uzijambule upange analyze uone eh? mwina ukumeta something eh? uli ndi wachikondi wako long distance relationship zimafunika zimene zija amwene koma anthu asamakhale tchelu tchelu chewu chewu chifukwa choti inuyo muli kudikira kuti muwayaluse yeah, yeah, amwene tisamapange chonchi hmm? malamulo a dziko lino akuti bwanji Iyi ya revenge porn ikufunika iwonedwe bwino chifukwa choti ndi nkhani yayi- yayikulu kwambiri munthu uja mm? foni yasowa mm? ena ayipeza eh? kaya alowesa pini timayika ma 04 kaya wayika 1234 alowa choyamba mapicture ako ndikuti agawidwa pa intaneti pa agawi iwe kumadzuka mamawa amwene mm? munthu wayaluka kopsa ndi anthu ena amazipha anthu ena amapenga anthu ena am- basi pamene popo ndikuti munthu uyo sazakhalanso wa nomo ndikuti anthu azimuyalusa imene ndi cyber bullying 101 kodi malamulo a revenge porn akuti bwanji chifukwa ayi Sizowona. Sizowona, amwene. Hmm? Amwene, kunjaku kuli pono, anthu amapanga, amayika zindalama zambiri mbiri kupanga ma production a HD. 4K. Tapitani mukawonere. Ngati simukuziwa kwa kuti mupite, tapitani pa Google, mungoloweza pono. Eh, Olo imene mukufuna, mupeza. Koma izizi zomati basi, muyaluse azimayi achimalawi. Olo mpa, mpakana panopa pa Pornhub, kaya ndi pa Xvideos, Anthu ena amakaika mpakana ma, ma, ma, ma, machani ma video a Malawi amene pamene popo. Koma mumadziwa inuyo zoti zamuna sizimatchuka kwambiri chifukwa choti society ima- imadelera chani azimayi koma tisamapange chonchi tisamapange chonchi nde panopa enafe amene nsika eh, pa- pa- pali anthu enafe ife of course we do phone sex eh? we do phone sex munthu womudalira munthu achinyamata eh? magazi akuthamangabe Imafika nthawi ina yake kuti iwe uli ku Lilongwe ine ndili ku Blantyre sitingakumane. Mm? Let's just, let's just do izizi. Usiku paja kutseka chi- kutseka chitseko eh kaya muthimitsa magetsi kaya simuthimitsa magetsi you- let me look at you you look at me. Eh basi mamawa Palibe munthu amene atatenge mimba mamawa, palibe munthu amene atatenge matenda mamawa, palibe munthu amene atavulale mamawa, palibe munthu amene atatani, koma aliyense akupita ku ntchito akusangalala atapepuka. Eh, izizi ndi za nomo mnyamata wa, wa nomo akuyenera kupanga zimenezozo mm? koma ayi amwene eh, yalusani anthu nde kuli zibwenzi zina zoti chibwenzi chikatha kutenga phone or ma picture or chat history or ma text aja kuwafalisano pachani pa internet ankandiyamwa amene uja mm, ne amavala mikanda amene uja wonani izi apolisi mm, komanso azimayi inu mukaona kuti zatere straight kupita kwa polisi kukanena kuti ineyo munthu amene ndikuziwa zoti akuyenera kufalisa uh, ma picture wawa ndi wakuti apolisi kupita kumeneko ndi search warrant kukatenga phone hmm? ndiye ndikugwirano aliyense muchani mu tima whatsapp group amene wapanga forward picture imeneyoyo chimodzimodzi hmm? imeneyoyo ndi chani kodi assassination ya character cyberbullying zinthu zambiri mbiri pamene popo eh? aponyeni mu chitolokosi zitsiru zimenezi eh? chifukwa choti amwene sizowona amwene sizowona hmm? mzimayi asatele basi wayaluka mzimayi asatele wayaluka izi zinayamba pakanthawi ndikumbukira ndi kalekale mafoni akubwera kumene ndi macapabilities awawo jambulasi anayamba ndi mayi ena ake Mm. mBlantyremo sindiwatchula zina eh? basi that was it that was it munthu usasokonekere kuti basi eh, nde kunali mzimayi wina ake ti- ti- ti- ti- tili ku Poly ka ka ka ex kawo ka- ka- aku Chanco ena ake atakwiya nawo basi kufalisa ma pictures ndi ma videos amwene zimapindula chani nde anthu amasangalala nazo zimenezo zimagwedeza mm, ngati inuyo achakwera ukasegulira chani OSA sizima sizingafanane ndi chani mmene pamagwederera pa whatsapp ndi pa facebook zimayi akatulusa aka- akakhala kuti wayaluka mapicture ake asanavale malaya afika poyerayera ndawona mpaka na a Malawi Voice ah, kwatuluka ya nesi uyu kuyika mpaka na pamene popo including mamuna wa munthu uyu mm. umadabwa kuti newspaper imeneyi yatha kutha kwa mtundu wanji kuti mpakana iyi ikhale news mm. kuti mpakana zinthu ngati izizi zikhale news nkhani yake imeneyo nde ndi low iq malawi grade thinking kuganiza kwa chimalawi kumeneko kuti inuyo eh, inuyo mumafuna mpange point kwa anthu ena kuti tachiwoneni icho chitsiru ndi uyoyo ineyo ndi wangwiro nde everything kumalawiko imapanga revolve around izizi ndipita ku chalichi ineyo kuti andione kuti ndine wabwino chitsiru ndi awo ineyo ndavala chonchi eh? awavala ski- sho- skirt yaifupi uhule ndi uwu koma tikuziwa ifeyo tikuziwa zoti aliyense ku Malawi ko ngosauka aliyense ku Malawi ko ndoyipa aliyense ku Malawi ko ndi hule eh, mungoona ma, ma statistics a HIV mm, ali mu chalichi momo ali ku secondary ali ku primary ali mu town ali mmamidzi ali mu asikana ali mu azimayi ali mu ama- ali- paliponse alipo chifukwa choti izizi sizimatengera kuti ndiwe ndani sizimatengera kuti ukhale wina wake olo chifukwa tchalitchi litilo eh? ndi human nature nde chonde amalawi apaseni break azimayi komanso mukutionongera misika enafe amwene eh? tili kutali kunoko amwene kupeza katchiki kena kake mene send me nudes ayi ayi eh, utha kundiyalutsa panopa amwene olo kukomenta pa facebook pa kuti uyike comment pena pake atenga screenshot akugawana taoneni zimene walembawo taoneni iwe zimene walemba chifukwa chani inuyo mumafuna eh, umu- mumakhala ndi nyere kuti muone zinthu za anthu ena eh, izi izi makamaka akakhala kuti munthu ndi mzimayi awa amwene mzimayi sangangoyika comment paliponse pa pa pa pa online mzimayi amwene sangango olo ka picture kena kake ndekuti anthu atenga kugawana olo amwene ku weight loss yomweyi yoti munthu wapita ku gym waonda ndikukumbukira nthawi imeneyoyo eh, madam ena kake ankagwira ku ku tv malawi anawonda amwene malawi anagwedera malawi anagwedera amwene wawonda bwanji wawonda bwanji ngati kuti kuwondako ngati kuti kunenepako ndi china chake amalawi mudziwe zoti kunenepa tayamba ku- ku- ku- ku- kutumbwa nako kumbwambwana nako chifukwa choti ati hiv itabwera eh, anthu amaopa ndi trauma imene iyi mm, ku- ndi trauma amalawi timaopa kuwonda chifukwa choti kumapanga akupanga associate ndi chani ndi hiv panopa anthu kunenepako ndi psych- psychological response kuchokera nthawi imene iyoyo hiv itavuta paja amaona ngati kuti kuwonda equals hiv zikuchokera ku stigma zimenezo kuwonda ndi chinthu chabwino kwambiri kuwonda ndi chinthu chimene chingakupangitseni kuti inuyo mukhale moyo wautali koma ayi amwene mzimayi asayesere kuwonda mamuna asayesere kuwonda ndekuti abwera pamenepo wawonda bwanji ali ndi matenda wadya pati wavulala eh? amalawi chonde musamapange zimenezisi amalawi chonde kumakula eh? mind mind your own business muli, mulibe ndalama anthuni muli ndi, muli ndi matenda, anthuni low IQ, anthuni muli ndi boma lina lake loti likufunika kukhonzedwa, koma chimene inuyo mumasangalala nacho basi ndi izozozo zauchitsiruzo. Aya, pulizi chonde, pulizi chonde. Anyway, ndimangofuna tigawanepo zimenezozo kunena kuti panopa mu- mukuonatu business iyi ya manudzi anzanufe ndekuti eh, tikungofa ndi njala mudziwe za mudziwe zoti inuyo amene muli mukuthamangathamanga ndi mavidiyo a eniake e mukukhala moyo wachimmidzi kwambiri e ngati inuyo mu relationship yanu simmapanga phone sex ngati inuyo mu relationship yanu simmapanga share ma nudes mudziwe zoti you are living a boring life amwene foreplay eh imafunika zimenezozo imafunika zimenezozo kuti upange spice up mm, moyo wa mbanja imafunika eti amayi akunyumba ali ku, ali ku ntchito kuwatumizira picture mm, utangoyizusa chonchi ndikuwauza kuti this one is waiting for you ndikuti ak- akhala kuyiganizira kumene koma ndizivaya ku den mm? nawonso akakhala kuti ali pena pake kungojambula chamfuzi kukupasa that's how you build up kuti madzulo mukakumana ndikuti its dangerously going to be steamy ne moyo wa mtawuni moyo wa makono umenewo wosati basi thimisani magesi hmm? ah, stupid stupid ine nde zimandibhowa kwambiri nde ndikakhala magulu muja ndimangoona ngati Ndimatha kuyika comment kuti nde chili bho koma umadziwa zoti munthu uyoyo moyo wake watani watha kwa mzimayi forever amwene nde kuti akamadusa shame shame eh? amalawi amafuna zimenezi munthu ayaluke iwo zawo ziyende akapita ku nyumba nde kuti kukagona chichinkonono ah, ah. tawononga moyo wa munthu why mm? kodi nde mumabwera ndi pamenepo poti malawi the warm heart of africa futseki machende anu panyini panu stupid